o kɔfɛ an bɛ sɔli muhamadu mustafa kan sallallahu alaihi wasallam ee alhamdulilayi rabbil alamin ee an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ youtube sanfɛ nin wagati in na ale ni rezo sosiyo wɛrɛw sanfɛ ne hayidara ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'aw ka garibuden ne mankan don n'o de ye ne sɛki serifu abudu azizi hayidara ye min ka bɔ mali la bamakɔ commune trois samɛ o la bi an ka sigikun ye jumɛn ye ee an bɛna dɔɔnin fɔ mɔgɔw ye sogo kan parce que sogo filɛ nin ye hali ala ka nabi ɲumanw ala ka kiraw nabi ɲumanw olu bɛɛ lajɛlen sogora ni kuranɛ yɛrɛ ye sogo dɔw ta k'u ka kumaw yɛrɛ fɔ i n'a fɔ nabila yusufu ye sogo minnu kɛ ni a dɔw yɛrɛ lakalila kuranɛ kɔnɔ o b'a yira an na ko sogo tɛ fɛn gansan ye ni maa maa tulon kɛra sogo la i bɛ da su fɛ i bɛ sogo n'i tulon kɛr'a la i mago sara bon fo sogo ka ɲɛɲini k'a dɔn de o la komi bi jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman y'a dɔn ko ne hayidara de bɛ sogow kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o de la tunga fɛ wagati bɛɛ ne ka telefɔni ninnu si tɛ lafiya tuma o tuma mɔgɔw bɛ ne wele jamana kɔfɛ ko hayidara an b'a fɛ i ka sogo kɔrɔ fɔ an ye nin sogo an sogora nin na an sogora nin na an sogora nin na o la bi an bɛna sogo jumɛn ta n'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu sigiyɔrɔ la o ye sogo jumɛn ye ee maa camanba de bɛ yen a bɛ cɛ kunda komi a bɛ muso kunda o ye jumɛn ye u bɛ sogo ni cɛ don a bɛ sogo su fɛ k'a bɛ ka jɛ muso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ bɛ maloya muso minnu ma a bɛ sogo de la k'a bɛ ka jɛ olu fɛ sogo la walama cɛ muso fana ale fana bɛ sogo cɛ la k'a bɛ ko cɛ bɛ ka jɛ a fɛ dilan na tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cɛ finma ye tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cɛ jɛma ye tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ a dɔnbaga cɛ dɔ ye ka jɛ a fɛ dilan na walahi nin bɛ kɛ maa maa la o ye jinɛ dɔ de ka baara ye n'a bɛ fɔ jinɛ min ma ko walijin dibi dibi dibi suru o walijin dibi dibi dibi suru ale ka baara ka ca ale de bɛ poron kan fana kɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen sufɛ n'u y'u da fɛn dɔ de bɛ na to u kan sufɛ ni mɔgɔ magara u la u b'u yɛrɛ sɔrɔ mais ni mɔgɔ ma maga u la u bɛ kule u bɛ firifiri i b'a fɔ ko u fari si tɛ se ka lamaga a bɛ f'o ma ko poro kan poro kan bɛ kɛ maa o maa la diɲɛ kɔnɔ bilahi i ta tɛ ɲɛ fiyewu poro kan bɛ kɛ maa maa la diɲɛ kɔnɔ i b'a ye i ka kow daminɛ ka di laban man di mɔgɔ minnu kɛra fatɔ ye ka tɛmɛ a ye olu fatɔw somɔgɔw ɲininka ko yanni fa tun ka don u la u b'a fɔ de ko fɛn dɔ tun bɛna to olu kan su fɛ k'u to sunɔgɔ la u mana u firifiri cogo cogo saba pa tuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'u sigi gɛrɛn na sunɔgɔ sunni mana olu ta dɔrɔn poro kan in bɛ k'u la o la an bɛ se ka min fɔ bɛɛ lajɛlen ye o la sisan i kan ka mun de kɛ k'o kunbɛn o ye jinɛ dɔ de ye jinɛ juguba de don n'a don bɛ muso min na muso min bɛ sogo su fɛ ko cɛw bɛna jɛ i fɛ i b'a ye i ni cɛ si tɛ bɛn i ka furuko bɛ gɛlɛya i bɛ tile karamɔgɔw fɛ sarakabɔ la i bɛ tile mɔgɔw fɛ fɛn bɛɛ la somaw fɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i mago bɛ cɛ min na a tɛ sɔrɔ parce que ale bɛ e nɔfɛ ka ban ale y'e kanu wa ale tugulen don e kɔ de bɔn n'a bɛ kɛ cɛ min fana na ko e bɛ to ka sogo muso de la sufɛ ko muso i bɛ to ka jɛ muso dɔ fɛ sufɛ sogo la aa n balimakɛ baara de nana dɛ hali i ka baara yɔrɔ la i n'i ka patɔrɔn tɛ bɛn wa ni ala ni i ma ni ala ma fari kɛra hali baara ɲuman i t'a sɔrɔ bɔn tuma bɛɛ bɛnbaliya b'i ni musow cɛ o tuma na sisan mun de bɛ se ka walijin dibi dibi dibi so min bɛ se k'a fara ka bɔ adamaden kɔ parce que ale ni walijin dɔ jinɛ dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko walijin ifiritu ale ni walijin ifiritu bɛ jɛ ka baara dɔw de kɛ baara minnu n'a ka bon trop a ka bon trop adamadenya kɔnɔ a bɛ maa caman de mago sa donc adamaden f'i k'i labɛn de fɛn e e e bɛ se ka ko diya fɛn dɔw ye k'a sɔrɔ n'olu ni e ko diyara olu ye o tɛ hɛrɛ ye i yɛrɛ ma o tɛ hɛrɛ i yɛrɛ i yɛrɛ kuma bon olu jinɛw bɛ adamaden dɔw de kanu olu ye muso ye u bɛ ni jinɛ n'i ye muso ye a bɛ musow kanu a b'a yɛrɛ kɛ cɛ ka jɛ musow fɛ ni cɛ a bɛ cɛw kanu a b'a yɛrɛ kɛ muso cɛw bɛ cɛw fɛ donc an kan ka wuli ka nin solution de ɲini maa caman bɛ jamana kɔfɛ i b'a sɔrɔ a don b'u n'u ka baaraw cɛ a don b'u n'u ka hɛrɛw cɛ a don b'u n'u ka papiyekow cɛ a don bɛ u ni ko caman caman de cɛ parce que ni e mago ɲɛna ka ban dɔrɔn o man di ale ye parce que ni e mago ɲɛna e bɛ se ka ko kɛ donc tuma o tuma a bɛ gɛrɛgɛrɛ de bin i kan tuma o tuma a bɛ kɔnɔnafili de bin i kan hali i bolola nafolo a tɛ se ka basigi bilen e m'a jateminɛ e min filɛ tunga la balimakɛ e m'a jateminɛ ni e ye wari mara n'i ko k'i bɛ fɛ ka wari mara ka koba dɔ kɛ i b'a ye problème dɔ bɛ se ka don i ka wari kɔrɔ i b'a ka wari bɛ se ka jɛnsɛ ten balimamuso min tunga la e m'a ye tuma o tuma e ni cɛ dɔ mana e, e, gɛrɛ ɲɔgɔn na sɔni tile fila tile saba o cɛ bɛ se k'i ye k'i to yen walima i mana wari dɔɔni mara sɔni dɔrɔn i b'a ye i ka wari a bɛ jɛnsɛ e yɛrɛ t'i ka wari yɛrɛ cɛn cogo dɔn han bɔn o ye walijin dibi dibi dibi so ka baara de o la i bɛ se ka mun de kɛ k'a gɛn ka bɔ i kɔ pewu a y'o lamɛn dɛ ee aw bɛ ayitali kurusi ta ayiwa diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ko ayitali kurusi mɛ dɔnni de dɔnniw de dɔgɔyara minnu ko caman ko n b'a dɔn ka sɔrɔ u t'a dɔn n'i ye ayitali kurusi daminɛ i bɛ taa se yɔrɔ min ma i b'a kalan ka se yɔrɔ min ma f'a bɛ taa kɛ ko ifi zuguma ifi zuguma ifi zuguma i bɛ ayitali kurusi sɛbɛn siyɛn waa tan ni fila a waa tan ni filanan i bɛ ifi zuguma ifi zuguma ifi zuguma i bɛ dan o dɔrɔn ma dɛ i b'o fana sɛbɛn siyɛn waa tan ni fila i bɛ sɔrɔ k'a nasi bɔ i b'a di mɔgɔ min ma nin ko in bɛ to ka kɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ to ka sogo cɛ minnu bɛ to ka sogo muso la ani muso minnu bɛ to ka sogo cɛ la k'u bɛ ka jɛ u fɛ ani poron kan bɛ kɛ minnu na i bɛ nin kɛ k'a d'u ma parce que n'a b'i la hali a bɛ bana sidɔnbali dɔw bila i la dɔgɔtɔrɔ b'u fura ɲini bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fura ɲini i ka bana na solution tɛ sɔrɔ a la o la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw yɛrɛ k'a kɛ aw sigiyɔrɔ la yen aw bɛ mɔgɔ min dɔn aw bɛ kalanden min dɔn aw bɛ karamɔgɔ min dɔn a y'a fɔ i ka ka ayitari kurusi sɛbɛn aw ye siyɛn ba tan ni fila n'a y'a sɛbɛn aw ye siyɛn ba tan ni fila ba tan ni filanan laban ifi suguma ifi suguma ifi suguma a k'o fana sɛbɛn siyɛn ba tan ni fila k'a kɛ k'a kuncɛ donc a k'a nasi d'i ma i ka i i i k'a min k'i ko n'a ye ni ala sɔnna a ma e garanti la pewu i m'a faamuya nin ko in bɛ ka maa caman de mago sa tunga la o tuma anw minnu ye karamɔgɔ ye fo jɔyɔrɔ dɔ de ka k'an na nafa dɔ de ka k'an na bɔn fo an ka fana ka fɛn di mɔgɔ ma ala kama walahi ni maa maa hinɛna i ɲɔgɔn i ɲɔgɔn mɔgɔ la fo ala ka hinɛ i la vraiment nin de tun b'an bolo k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye pour minnu bɛ k'an lajɛ youtube sanfɛ san san san nin de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma bon n'o y'a sɔrɔ ni kunnafoni wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo aw bɛ se ka n wele n ka nimoro la n ka nimoro ye jumɛn ye ee mali orange de don mali indicatif o de ye zéro zéro 223 o kɔfɛ 77 90 17 17 zéro zéro 223 o kɔfɛ 77 90 17 17

tɛkino ɛrisɛti a yɛrɛ tɛ sɔrɔla anw fɛ yan sisan ka caya ee alihamudulila an jɛnna fɛn dɔw ma a bɔra ka tɛkino ɛri tɛkino ɛrisɛti a bɔra k'o de di yan ale ni anvilɔpu a ko n ka nin ta ko nin konɛkisiyɔnw ka teli a ye fɛn caman caman fɔ n ɲɛna a kan alihamudulila n b'a fo k'a barika da bɔn sanga ni wagati bɛɛ an bɛ ɲumanya kɛ minnu ye ani minnu b'an ka videow ye youtube sanfɛ u b'an bila mɔgɔw la ala bɛ sɔn a bɛ ɲɛ u bɛ tile ka hɛrɛw kan ye vraiment ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen mako nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya fɛn fɛn bɛ tunga la fɛn fɛn bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ ka yara bi ala ka an bɛɛ mako dilan ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an bɛɛ kunnadiya kira kanu kosɔn alikuranɛ bonya kosɔn sɔlala rasulula nin le tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw ye bi sugo dɔw kɔrɔ kan n'a bɛ ka maa caman halaki n'a bɛ ka maa caman bila fili sira kan n'a bɛ ka maa caman bila f'a bɛ k'u kɔnɔ ko maa wɛrɛ bɛ k'u dabari k'a sɔrɔ jinɛ jugu de tugulen don u kɔ ala k'an bɛ sɔgɔma ma subahana rabika rabili izati ama yasifun wa salamu ala murusalin alihamdulilayi rabili alamina sukuran